ani ɲanguma mom tv lajɛbagaw mali kɔni media kanubagaw aw minnu kɛra dusuba kanubaga ye aw minnu votera dusuba ye an y'o fɔ ye ko lakika o de bɛ anw ka jeu in na prestige africa an ye maa o maa ta an bɛ wuli ka se o ma an tɛna a fɔ don si da kelen k'a fɔ ko karimasina de ye nin wari hakɛ di k'o de y'a to a kɛra an ka trophée tabaga ye karisa de ye nin relation modèle ye da an ma n'o kɛra an ka trophée tacogo ye an ko an mana mɔgɔ o mɔgɔ ta an bɛ wuli ka se o bara k'an tɛgɛ da kow kisɛ kan n'i y'a ye maa ba tan bɛ se ka vote maa o maa ye k'olu ka fotow layiki walasa an k'o ta k'o don ni jeu in na o tigi tɛ maa dennin ye mali kɔnɔ mali kɔ kan bi an bɛ cɛ min fɛ yen ale tɛ maa dogolen ye mali kɔnɔ a yɛrɛ dɔnnen don mali kɔ kan ka tɛmɛ mali kɔnɔla kan nka n y'o fɔ aw ye ko n'an nana maa o maa fɛ yen mɔgɔninfin ka ɲi da wɛrɛ la nka tɔgɔ ni jamu ka ɲi i yɛrɛ da a ni sɔgɔma dusuba i bɛ se k'i tɔgɔ fɔ an'i jamu mom tv lamɛnbagaw bɛɛ ye ok eh, ne tɔgɔ eh, seguba kuyate ni bɛɛ lajɛlen bɛ n wele ko dusuba n bangera bamakɔ yan n fa ye kabinɛ kuyate n ba ye fanta kaso n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ falajɛ ma ani faransi n bɛ bamakɔ ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi bamakɔ yan nɔ n bɛ falajɛ iziya kɛrɛfɛ aw y'a mɛn seguba kuyate ni bɛɛ ko ale ma ko dusuba a bɔra maa min na olu tɛ maa dogolen ye kabinɛ ani fanta ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u fara silamɛ suw kan bi sɔgɔmada in na an b'i bara prestige africa de y'o le i komi an y'a fɔ cogo min na an ka jeu la an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen an ka singula minnu bɛ yen minnu kɛlen bɛ ka mali ta k'a da u kun mali kɔnɔ ni mali kɔ kan o de kɛra sababu ye k'an se yan ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo ka ɲɛsin i ma sɔgɔmada in na o ye an y'a ye e bɛ denmisɛnninw dɛmɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka denmisɛnnin minnu bɛ faransi minnu bɛ gine minnu bɛ jamana fan gambi b'u la cadi b'u la u y'a fɔ an ye ko n'u ser'i ma kuma o kuma k'i b'u dɛmɛ fɛn jumɛn de bɛ e bila k'u dɛmɛ ŋaniya jumɛn de nana n'o dɛmɛ ninnu ye ka ɲɛsin o denmisɛnninw ma ka d'a kan an y'a ye setigi caman bɛ k'u ka se dan u ka du an'u yɛrɛ ma nka e ko k'i b'i ka se ta ka kɛ ka mali denmisɛnninw diɲɛ denmisɛnninw dɛmɛ mun nana n'o hakilina ye hakilina min nana ni denmisɛnninw dɛmɛni ye ne bolo adamaden k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ denmisɛnninya de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔ si mɔgɔkɔrɔbayama tɛ bange bɛɛ bɛ fɔlɔ denmisɛnninya in de kɔnɔ o denmisɛnninya kɔnɔna la n'i ye degun sugu dɔw ye ni ala nana nɔgɔya k'e ye ɲɛfɛ e tɛmɛna sira min fɛ n'i ma kɛ ɲakuna ye i tɛ fɛ minnu fana b'i kɔfɛ olu ka o sira kelen o si donc ni ne miirila n namɔ cogo la n bɛ mana denmisɛnnin ye tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ kɛ n hakili bɛ jigin n yɛrɛ de la n hakili bɛ jigin n yɛrɛ la et surtout cɛ n'i bangera n'i ye denw sɔrɔ i b'i miiri k'a fɔ a ala ye bi nɔgɔya ne ma mais ne denw sini adamaden den cɛ den ka siniɲasigi tɛ vila ye n'i ye miliyari bila i den ye o tɛ avenir ye i mana so caman jɔ ka bila i den ye o tɛ siniɲɛsigi ye i ka siniɲɛsigi ye mun ye i denw bolo sini o ye i yɛrɛ jogo ani kɛwale ani ŋaniya n'i ye ŋaniya ɲuman se walidenw ma ala fana bɛ hinɛ i denw na sini mais ni e ye miliyari sɔrɔ k'a bila ko n denw ta e tɛ mɔgɔ sɔn a la e bɛ walidenw ye tɔɔrɔ la e bɛ nin bila ko nin ye n denw ta walahi ala bɛ sanfɛ kelen pe dɔrɔn de ye ala ye denw bɛ so in feere k'a ban k'a dun parce que fa ma hinɛ n'i ye vilaw de to yen denw bɛ so in bɛɛ feere k'a ban n'i ye miliyari to u bɛ miliyari nin dun k'a ban ka tila ka na siri tɔw la pour que n fa y'a fɔ n ɲɛna cogo min i denw kana siri mɔgɔ la sini i ka hinɛ walidenw n'i hinɛra walidenw na denmisɛnnin an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko denmisɛnninw ye kɔnɔw de den bɛ se ka n'a bolo don tasuma la a t'a a b'a jeni i bɛ tɛmɛ etapu kan i bɛna se etapu wɛrɛ ma tuguni i bɛ tasuma i bɛ kojugu ni koɲuman dɔn excusez-moi n'i nana se kojugu ni koɲuman dɔnni ma o b'a sɔrɔ e tɛ se ka fosi kɛ i yɛrɛ i fini ye mɔgɔ i sabara ye mɔgɔ i bɛ tɛmɛ o de kan sa fo ka na majorité sɔrɔ majorité fana sɔrɔli o ni garijɛgɛ fana tɛ kelen ye ala bɛ dɔw kɔrɔbaya i b'u ye mɔgɔ b'a fɔ mais pourquoi i bɛ nin kamalen kɔrɔ ninnu kɛ ala ma a bɛɛ tɛ fugari ye n tɛ fugariya encourager i bɛ denmisɛnnin bila a ka baara kɛ mais garijɛgɛw tɛ kelen ye n'i y'i cɛɲɔgɔn ye min ye majorité sɔrɔ k'o bɛ na ka n'a kunko f'i ɲɛna a dɛsɛlen de bɛ s'i ma n'o tɛ sago bɛɛ lajɛlen sago i ka kɛ i bɔɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn ye mais n'i cɛɲɔgɔn setɔ i ma ka taa a kunko da i kɔrɔ e ka na i ka se lajɛ i k'a bila ko ala min y'o e bila o sanfɛ o don fɛn min se b'i ye kan'a to a jigi tigɛlen ka bɔ i fɛ a bonyana a dɔgɔyara i se ye min ye o k'a ye ala b'o sara i fana denw ye sini mais n'e nana ne fɛ sisan ne ye n kali ye n ko walilayi jalo dɔrɔmɛ tan tɛ ne kun ka sɔrɔ dɔrɔmɛ mugan bɛ n kun e mago bɛ duuru la ne ye n kali n ko walahi tan tɛ n kun walahi y'o kalili min kɛ ala la somaya t'o la moriya t'o la fosi t'o la ala bɛna o dɛsɛ k'o yira e la sini mɛ ni ne kariyara n ka dɔrɔmɛ tan o la ka duuru di e ma ala b'o sara ne ye sini ni ala m'o kun segin ne ma wari la o bɛ sara ne den dɔ fana ɲɛ ka magatɔ ye sini ne ka faamuyali cogoya ye nin ye n y'o fɔ aw ye ko n'aw bɛ émission lakika lamɛn n'aw bɛ momo tv lajɛ aw bɛ waaju ka taa fɛ don o don a y'a ye ninnu n'u ka setigiya bɛɛ u n'u ka dɔnkotigiya bɛɛ u dɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ nka esprit de partage b'u la aw yɛrɛ n'a fɔ anw ɲɛna bi ni aw ye nin interview in lajɛ ko an ye maa o maa ta an ma maa lankolon ta an ma maa ta a tɔgɔ fɛ donsoba bɔra ka mun fɔ nin ye maa i bɛ maa jɔ kɛmɛ kɛmɛ nin tɛ maa bi wolonwula la ani kɔ la nka ale min y'a dɔn ko ale ka diɲɛlatigɛ ye ani mɔgɔw ta ye ko n'i ɲana dɔ ma bi dɔ b'a dɔ ye sini ko a yɔrɔ yɛrɛ la a ye mun fɔ n'o ye lesɔnba ye ko mɔgɔ a ka di bɛɛ ye i ka k'i i ka kun i yɛrɛ la i ka k'i yɛrɛ ye ni mɔgɔ dɔ nan'i fɛ yen o kɔrɔ k'a dɛsɛra an bɛ taa hali bi n'an bɛ cɛbaw fɛ yen n'an bɛ senkolaw fɛ yen an na lesɔn caman sɔrɔ an b'an sɛnsɛn ka se ɲininkali sabanan ma nin wagati in na an y'a ye i ni diɲɛ président bɛɛ ka di afiriki t'o la europe t'o la n'i taara fan bɛɛ président bɛɛ bɛ boli i kɔ o dalilu ye jumɛn ye i ka relation jumɛn relation jumɛn de b'u i n'u u sɔgɔ ɲɔgɔn na bon ala yɛrɛ dɔrɔn don ala yɛrɛ dɔrɔn don a tɛ komi ne bɛ dɔnni kɛ ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan a tɛ komi n bɛ se ko la ni bɛɛ ye mɛ ni n fa y'a fɔ n ɲɛna cogoya min na n'i ma kɔrɔtɔ i ka don bɛ na ni adamadenw dar'i la i ma dannaya in tiɲɛ a b'i ɲɛna k'i tɛ se yɔrɔ min na i bɛ taga se yen a ye fɛn fila de fɔ n ɲɛna a ko seku i kana nkalon tigɛ i kana nata n'i ma nata mun ye dɔnni tiɲɛ anw fɛ yan nata a tɛ i n'a fɔ dɔnnikɛla tɛ yan fɛn min kan ka kɛ kɛmɛ fila e ye waa tan ni fila f'o la i bɛ barika bɔ a la ni diɲɛ fɛn fɛn dir'i ma anw ye dɔnni sɔrɔ an fa de la jinɛ m'a d'an ma ka na bɔ sanfɛ ka tun n wolola ka sɔrɔ n fa bɛ nin sira in na n ye n fa den fɔlɔ ye ka kalan kɛ nka anw fɛ yen maninkaw fɛ yen n'i ye fa den fɔlɔ ye i bɛ i fa bolofɛnw ta n'o tɛ siga bɛ k'i ma a bɛ fɔ ko aa est ce que yɛrɛwolo o ye tiɲɛ donc ne fa bannen n fa tun bɛ baara kɛ senegal ɛ gambi président ye o teri tun don donc n wolola ka nin sɔrɔ so ka sɔrɔ n fa ni faamaw bɛnna donc peut être o kɔnɔna la minnu b'o kalama u b'a fɔ ko ni sanji nana k'a tɔ bɛ to nkɔmi ye o ye tiɲɛ ye sa ɲɔgɔn tɛ a foroko ye sa ɲɔgɔn y'a den o ye tiɲɛ ye donc n'i m'a tiɲɛ i yɛrɛ ma a ka ca la mɔgɔw man ka tigɛ i la mɔgɔ kelen tɛ se ko bɛɛ la mais i bɛ se fɛn min na n'i wulil'o la fɔ n bɛ se ka nin kɛ i tɛ se min na i b'a fɔ ko n tɛ se ala yɛrɛ m'a bɛɛ di mɔgɔ ma donc n ye n fa ka sira de ta ka t'o la ten ka na ni masakɛ ninnu caman nana ɲɔgɔn dɔn kan u bɛ n wele n bɛ taa yɛrɛ caman n'u caman tun t'u dogo ne la donc n ye o sɔrɔ o cogo la n'o tɛ fo ka na baara kɛ u yɛrɛ kɛrɛfɛ i y'a fɔ cogo min na n mɛnna faso in yɛrɛ kɔnɔ yan ka sɔrɔ faso tun man jate n taalen laginɛ de n y'a sɔrɔ député maire dɔ bɛ yen a bɛ fɔ a ma ko manajan fode taba laginɛkaw tulo bɛ n na n y'a sɔrɔ o de paralyselen don jalo ne ye nabara bi saba ani saba latɔgɔma senegal a tɛ mori jeli y'a clip bɔra bɛɛ y'a ye donc n taalen guinɛ n terikɛ min bɛ n fasa da nin o ye mori jeli kuyate ye a ko n ma ko aa sinbo o y'a sɔrɔ u ye fɛti dɔ de organise n ye n bɔra yan nɔ ka taa o fɛti la ka taa sɔrɔ député maire paralyselen don deux heures du matin u ko ko aa ko député y'a den bila ka na ko ka n'i fo sen de t'a kɔrɔ n'o tɛ k'a tun bɛ y'i ka kɛnɛ kan an ko d'accord ala y'a kɛ tulonkɛ bilara an taara ka taa député la de ka taa foli kɛ n k'o de ma n b'a lajɛ i t'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ nin kɛ sisan n bɛ taa a lawuli a y'a to n fana bɛ taa n ka nkalon kɔrɔbɔ a ye n bonya manden bonya masegin di ne taara o de la ala ye n dɛmɛ o don bɛɛ député wulila ka tɔgɔma

an tor'o la o kibaru de nana taa fo ka na se konakiri o sera konakiri premier ministre ye n wele n taar'o fana fɛ yen jama min bɛ n na n y'o k'o fɛ an tora baro de la dɔɔni o ko e jaa dɔnniya wɛrɛ b'e la min tɛ nin ye premier ministre ye n ta ka n nommer ka n k'a ka conseiller chargé de mission tɛ n ye san kelen kɛ baara la o bolo ni n taara baara yɔrɔ tile fɛ su fɛ n bɛ na mɔgɔ minnu bɛ du la n bɛ sufɛ baaraw fana kɛ so kɔnɔ perezidan fana n'o ye lasana kɔnte ye o fana paralizelen kun n hakili la bɛɛ y'a mɛn an ka mɔgɔ caman bɔra yan ka taa k'u b'a furakɛ ala m'a ka lamine di kosɛbɛ ala nana o fana ka lamine di ne de ma yan'a ka sa ne de y'a wuli a ka tɔgɔ kɛ komi media don tele don o nkalon ma ɲi sisan media ko yɛrɛ kɛra problème ye mhm. n'i bɔra dɔrɔn bɛɛ b'o k'i dɔgɔya an ka mɔgɔw ma media ko faamu bɛɛ n'i ka tɛmɛ sira don kɔnte tor'o la o fana tɔgɔmalen ye o fana nana décret bɔ o ye n nommé a kɛrɛfɛ comme conseiller spécial ah, a ko ne den de ye nin e tɛ bɔ yan tuguni e bɛ to ne kɛrɛfɛ ne tora lasana kɔnte kɛrɛfɛ o cogo la lasana kɔnte bɛna sa trois jours ala y'i to a ka sebagaya la ka fɛn dɔ yira ko n ka bɔ n bɔra o tile saba kɔnte sara sɔrɔdasiw ye coup d'état kɛ kudeta kɛlen olu mɔgɔw fana ye n wele ayiwa seguba na an ye kudeta kɛ n bɛ fɛ i ka na an dɛmɛ jamana ko de don o y'a sɔrɔ le général seguba o ye n teri ye kabini ale bɛ u ka bataillon de protection ni o ye bata ye ale tun y'o commandant ye yan'a ka k'o commandant ye fɔlɔ tun bɛ frontière de la zerebu ye ka b'o wagati n n'ale donna ɲɔgɔn na an kɛra teri ye o nalen comme ministre de la défense a ye n wele n terikɛ i bɛ na i bɛ na n dɛmɛ n taara laginɛ fo ka transition ban transition bɛ ban tuma min na o de nana ka na n nommé ambassadeur itinérant chargé des arts et de la culture à la présidence tɛ donc o kɔnɔna de la sisan faso mɔgɔw binna ka na bɔ n kalama kosɛbɛ mali t'a den fɛ o tiɲɛ mɛ o tɛ an ba mali la mali ma deli ka reconnaissance di ne ma fɔlɔ ne ye n cɛ ɲɔgɔn min natɔgɔma mali kɔnɔ yan n tɛ se k'o da fɔ minnu bɛ ŋunuma ka na ni nabara senkala ma misɛya e k'a farikolo tɛ se a sen kɔrɔ a sen tɛ se farikolo kɔrɔ n'i nana n'a ye ne kɔrɔ la sisan n b'a wuli a bɛ tɔgɔma ala ka sebaaya kɔnɔ ne y'o min dɛmɛ mali kɔnɔ yan a dɔw video bɛ n bolo se k'u yira i la kabini n t'a filime n mago t'a la mais finalement komi ɲɔgɔn neniw ni ɲɔgɔn na gosiw b'a la sisan ni n ye min tɔgɔma n b'o filime i joli b'u yira ne y'o min kɛ mali kɔnɔ n t'a da mali ma deli ka reconnaissance ta ka di yan o tɛ n découragé n faso ye i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n'i b'i cɛɲɔgɔn ye k'a fɔ k'o de bɛ ŋunuma sen naani kan k'e bɛ se k'o lawuli ala ye dɔnni d'e ma min bɛ se k'a to e bɛ se k'o wuli o ka tɔgɔma n'i m'o kɛ ko mali ma n jate i juguyara n'i b'i cɛɲɔgɔn de k'o bɛ fini bɔ a yɛrɛ k'a yɛrɛ lankolon bɔ k'a yɛrɛ de bugɔ ko fɛn b'e bolo e bɛ se k'o dɛmɛ k'o furakɛ k'o b'o la n'e m'o furakɛ e ko ko wayi mali ma n jate mali kan'i jate ala ɲɛ b'i la ala b'a sara i kɔ dɛ donc ne y'o minnu kɛ n t'o n t'o o hakɛ dɔn waso man ɲi i tɛ waso mais an ka nin kɛ sisan sisan ne bɛ se ka ko dɔ kɛ sisan sisan ala barika la ko bi ye lakika kɛ ni y'o fɔ ye ko anw tɛ se nkalon na anw tɛ tugu nkalontigɛla kɔ ni an ye fɛn o fɛn mɛn an b'o mɛn a yɛrɛ da an b'o t'a tigi da ko mɛn dan ye mɛn tigi la ye a bɔra ka kuma dɔ fɔ o ye leçon ye anw médiaw ma anw journalistes bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ni mali kɔkan anw kɛlen don tiɲɛnikɛfɛn ye o de kan ka kɛ ɲumankɛfɛn ye an kan ka don dugu kɔnɔ minnu tɛ k'u yɛrɛ yira k'u yira sanfɛ ni maa m'a dɔn ala n'a dɔn ni mɔgɔba modɛli bɛ mali kɔnɔ ni cɛbalenba modɛli bɛ mali kɔnɔ k'a fɔ ko jamana wɛrɛw de b'o ta ka décret présidentiel bɔ k'o bɛ an ka jamana kɔnɔ o kan ka kɛ kunnawoloko ye nka an y'a dɔn an ka faso ɲɛmɔgɔw ɲɛ bɛ an ka émission lakika in na u ɲɛ bɛ an ka émission presse in na n'o ye trophée ye a jɔnjɔn di don ni ala sɔnn'a ma an ka jamana tigilamɔgɔ caman na kɛ yen u na bɔ ko caman kalama nin video in na kɛ sababu ye mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ k'a dɔn ko cɛba dɔw bɛ jamana in kɔnɔ ko olu tɛ bolokɔfɛfɛn ye an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye hali bi ka d'a kan donsoba ye zana dɔ da ko ko sa folo tɛ sa ɲɔgɔn bɔ nka ko saden n'o mɛnna k'o bɛ kɛ sa ɲɔgɔn ye nka an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye hali bi ka taa sisan an y'a ye an y'a mɛn ko i nana i ye taama dɔ kɛ ka taa tubabu jamana kan i nana ni livuru caman ye annu b'i dɔn ni domaya kow ye ni dɔnko kow ye nka hakilina jumɛn nana n'o livuru kow ye ka taa livuru ta fo tubabu jamanaw kan k'i bɛna a jɛnsɛn mali ekɔlisow la i ma dan falajɛ ma i ma dan bananabugu ma o min y'i sigiyɔrɔ ye i faso ye i ko ko mali ekɔliso bɛɛ o mun nana n'o hakilina n ye kelen min f'i ɲɛna an bɛɛ lajɛlen bɔra denmisɛnninya kelen de kɔnɔ n'i y'a mɛn jamana denmisɛnninw de don sini o fana ne tɛ politiki kɛ o si n t'a kɛ k'a fɔ n ko mɔgɔ ka wote n ye politiki ko sira fɛ n tɛ politiki la jamana ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo ala k'a d'o ma ni se bɛ ne ye ala ye se nɔgɔya ne ye garijɛgɛ nɔgɔya ne ye ne bɛ se ka taa erɔpu kan an ka mɔgɔw bɛ yɛrɛ yira dɔw kɛ tele la ne t'olu fɛ ne bɛ ninnu caman kɛ ka tɛmɛ ne bɛ taa yɔrɔ ne bɛ ninnu sɔrɔ n tɛ wari don u la mɔgɔw de bɛ yen nɔ ni association ka di n bɛ s'u ma wɛ an ka denmisɛnninw bɛ yen nɔ san o san olu ka fɛnw bɛ yɛlɛma livre yɛrɛ sɔrɔli man gɛlɛn a transport de ye ka na o de ye problème ye

mun b'o kɛ n ma bila jamana ɲɛmɔgɔw la mɛ anw bɛ ekɔli kɛ wagati minnu na i b'a sɔrɔ bibiliyotɛki tun bɛ ekɔliso bɛɛ la i bɛ du min sɔrɔ bi mali kɔnɔ du tan o tan ko min bɛ tilelafana ni surafana ni daraka dun ɲɔgɔn fɛ man ca e k'o bɛ yen bilen yan wala n'i ko dutigi ma k'a ka liburu san ko k'a d'a den ma a tɛ san nasɔngɔ ko jɔrɔ b'a la donc an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka kalan kɛ u bɛ ka kalan kɛ maɲumako minnu kɔnɔ ne b'o kalama n ka haminan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bi ka se k'o denmisɛnnin ninnu dɛmɛ ni n bɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ min ka bon nin bɛɛ ye pour que mali denmisɛnninw n bɛ se k'u dɛmɛ cogo min farafinna denmisɛnninw yan dɔrɔn tɛ n bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la ni n ye denmisɛnninw ye tɔɔrɔ kɔnɔ ni n bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn min ye n b'u dɛmɛ avenir wɛrɛ fosi tɛ jamana la ni denmisɛnninw tɛ

minɛn dafalen b'a bolo kilasi kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ cinquante personnes bɛ kilasi kɔnɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ duuru kan matematiki b'a bolo faransɛ b'a bolo fɛnkɛ b'a bolo géographie b'a bolo o tɛ tɛmɛ a bɛɛ dafalen denmisɛnnin min bolo kilasi kɔnɔ kilasi kelen kɔnɔ o tɛ tɛmɛ mɔgɔ duuru kan i ka b'u bɔ yɛrɛ bi wala t'u bɔ donc n ye école seko école parrain parrain ye n bɛ école denw kunkan kow dɔn

garibudennin minnu bɛ gudɔrɔnda la k'a daminɛ a fo bɛrɛdabugu bɔ olu bɛ ne ka mobili bɛɛ dɔn ni n jɔra feu la dɔrɔn u bɛna kɛ ka n ka mobili bɔ n ka hakilina fɔlɔfɔlɔ projet ba yɛrɛ min fɔlɔ bɛ n bolo bi olu denmisɛnninw bɛ se ka récupérer cogo min mɛ manamana baara tɛ caman bɛ don a la pour que ka fɛn ɲini k'u yɛrɛ bɔ nɔgɔ la olu kɛ olu ye kɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ i tɛ se k'o rezo kɛlɛ abada k'i bɛ denmisɛnninw ta k'u fɔrɔmɛ ne yɛrɛ bɛɛ juma o juma n'i nana i bɛ se k'o denmisɛnnin kɛmɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ n se ye min ye n t'a dɔn k'o ka sabara don u la fini don u la u b'u fɛ o t'a solution ye u bɛ dɛmɛ de k'u encadrer i tɛ se k'u encadrement fana kɛ olu bɛ minnu bolo ni olu balo bɛ denmisɛnnin ninnu na f'i k'olu fana ka condition de dilan fɔlɔ n'i ko k'e bɛ problème résoudre f'i ka problème solution de ɲini k'o dɔn masa minnu bɛ denw bila ka na di karamɔgɔw ma dɔw bɛ den bila ka na pour que den ka kalan den tɛ kalan ɲɛ sɔrɔ delili bolo o tiɲɛ mon frère ne ne ye nin denmisɛnnin dɔw ye su fɛ i bɛ t'u sɔrɔ ni u kan ka recette min di mɛtiri ma n'u m'o sɔrɔ k'a di u tɛ se ka taga so parce que u bɛ bugɔ i b'a dɔw ye kare kɔnɔ u bɛ t'o de la k'u ta kɛ dɛlɛnkanw ye n'i ko k'i bɛ jamana fɛ i b'i faso fɛ i bɛ o dɛlɛnkansow de fɔlɔ kɛlɛ mɛtiri konaki koraniki minnu b'u bila delili ninnu na ka fɛn ɲiniw la olu fana balo de b'o la n'i ko k'e bɛ denmisɛnninw récupérer i bɛ voie dɔ de yira olu fana na o fana bɛ se k'u balo sɔrɔ cogo min u bɛ jɛ denmisɛnninw kɔ donc a ko ka girin an kɔni b'an seko la mɛ ni ala ye se wɛrɛ kɛ ne ye ka tɛmɛ nin kan ne yɛrɛ ka projet tɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ fo den ninnu récupérer ni ne olu dɔw dalen kare kɔnɔ dɔrɔn ne hakili bɛ jigin est-ce que ne sara sini ne den dɔ tɛna kɛ tan o hakilinaw de bɛ na ne la sɔrɔ mɛ pourquoi i t'olu dɛmɛ n terikɛ an bɛ se ka taga waa kɛmɛ ni miliyɔn kelen di kɔnsɛri kɛ yɔrɔ o tiɲɛ wala mɛ an b'olu denmisɛnninw dalen ye kare kɔnɔ tɛ se ka kɛmɛ fila d'u ma pour que ka dumuni kɛ c'est grave donc olu minnu bɛna ɲɛfɛ yan tɔgɔ ɲini tɛ a bɛ n kun na ko n yɛrɛ denw don quoi ne fitininama n ma garibuya kɛ ne fana ye tɔɔrɔ caman ye ye tɔɔrɔ caman ye se min fɛn fɛn bɛ ne ye n bɛ fɛn min sɔrɔ ka don denmisɛnninw na politiki sira tɛ fosi tɛ n bɛ ninnu minnu kɛ ne tɛ taa i sigi tele ni fɛsibukuw kan ka bɔ bɔ n bɛ nin kɛ tan n bɛ nin kɛ tan c'est pour se montrer j'ai pas besoin encore n'o e yira ka ban walahi ala ne yira kabi facebook ma ko ne yira fa kosɛbɛ kana siga fiyewu j'ai pas besoin n bɛ se ka fɛn fɛn kɛ n b'o kɛ denmisɛnninw ye ala ka se ka o denmisɛnnin ninnu ta fanga di yan ne bɛ se ka denmisɛnnin minnu bɛ kalan na k'u dɛmɛ k'olu ka kalan na taga ɲɛfɛ ne bɛ ekɔli seko bi yan i bɛ taa directeur ɲininka ne bɛ quartier denmisɛnnin min ka ekɔli sara ne y'a min sigilen kare kɔnɔ i tɛ taa ekɔli la mun na i tɛ taa kalo sara

n'i ye min kɛ bi n'o ma sara i ye walahi dɔ fana b'o sara i den dɔ ye sini o tɛ kɔrɔbɔ o tɛ kɔrɔbɔ n'a ye mɔgɔ min diya i ka ɲa n'a ye mɔgɔ min diya i ka tiɲɛ o ye n ka hakilina ye ko mɛ dan ye mɛ tigɛ ye bi lakika ye aw ka animatɛri yɛrɛ n'a ye papa sɔrɔ min ye leçon caman ta bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka donsoba ni anw yɛrɛ mɛn si la ka d'a kan ni an bɛ taa an bɛ se a ye hakilina minnu di di ala k'u hakilinaw ta fanga di ale ni anw ma wa liburu minnu filɛ nin ye anw fana la layidu di donsoba ma bi hali ni a tɛ fɛ a ka bɔ ni a bɛ di don min a k'an bɔ a kalama ka d'a kan ko ɲuman dogobaga ye kafiri ye o man di ala yɛrɛ ye fiyewu maa min bɛ sɔrɔ min bɛ nin ko modɛliw kɛ maa min bɛ sɔrɔ min bɛ fantanw dɛmɛ o ni anw ye baara kɛ ɲɔgɔn ye ka d'a kan anw ko ko anw ka chaîne mali ɔni media ko fantanw kuma da don fantanw jigisɛmɛyɔrɔ don anw ko fɛn o fɛn de bɛ n'u bɛ fantanw sɛgɛn ka d'a kan mali n'i ye mali sigi kɛmɛ kɛmɛ sara la i b'a sɔrɔ bi wolonwula ni duuru ye fantan ye anw bɛ fantanw de dɛmɛ ni o ye e yɛrɛ ka ca ye an na layidu d'i ma don min liburu ninnu bɛ di an na y'o kɛnɛ kan o tɛ prɛsi afirika jo ye nka o ye anw yɛrɛ ka réalisation ye an bɛ wuli ka taa walasa ka kɛ diɲɛ seere ye o don ninnu na an bɛna tɛmɛ ni an ka ɲininkali laban ye sisan donsoba komi anw ma e ta ne ma e ta ne ka kameramani m'i ta maa si m'i ta mali kɔnɔ media la maliyɛn de dɔw dara i la k'i ta k'a fɔ ko nin cɛ in an dalen b'a la nin cɛ in ye mɔgɔ sɛbɛ ye an y'a f'i ɲɛna fo mɔgɔ kelen o kelen na an ye mɔgɔ fɛn fɛn interviewé f'i ka layiki ka se ba tan ma minnu ko ko ne sɔnna mɔgɔ ba tan e tɛmɛna o kan kuma jumɛn ni folikan jumɛn ni ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin olu ma mon frère kuma tɛ ne bolo foli dɔrɔn kɔ adamaden n'a y'i kanu kaban foyi tɛ kanu bɔ mɔgɔ ba tan ni kɔ minnu wotera ne ye nin na ko pour que ka ne don a la n ma bɔ a kalama yɛrɛ n y'a dɔn sanu tɛ se k'olu sara wari tɛ se k'olu sara u ye danaya min da n kan n b'a ɲini ala fɛ ka taa saya se n ma o danaya o kana to n bolo u ye kanu min da n kan n k'a dɔn u ye mɔgɔ mɔgɔ n'o votera ne de ka na tɛmɛ mɔgɔ ba tan kan ne tun t'a kalama yɛrɛ k'a fɔ n ko nin jeu in bɛ yen ja i bɛ choisi kɔfɛ de k'i don a la e ni ne yɛrɛ ka kuma o kɛra kun ye kosɛbɛ aa an mago b'i la ko d'accord i y'a ɲɛfɔ ɲɛna ko baasi t'a la ne bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo farafinna ani farajɛla maliyɛn gineyɛn senegalɛ o bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen a fɛn fɛn votera n ye ka danaya da n kan n b'a bɛɛ lajɛlen fo n b'u bɛɛ fo k'u ko ɲuman dɔn k'u bɛɛ ni ce ala k'aw sara n y'o fɔ i ye ko ne dan ye mɛtigila ye nin ma bɔ ne da zen n y'a fɔ ye ko namara tɛ jeu in na ale yɛrɛ ka interview kɔnɔ an ma kuma sɛmɛ a la nka a y'a fɔ a kun t'a kalama ko an y'a ta aw minnu votera aw de b'a dɔn k'a kun bɛ jeu la parce que an b'a bila an ka page kan a mɔgɔ tigila kɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu an bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa hali u ka mɔgɔ minnu ka surun la kosɛbɛ u kana a ye walasa namara kana don a la an y'o fɔ a ye ko inscription tɛ jeu in na an tɛ maa si tɛna a fɔ ko nin ye miliyɔn hakɛ de d'an ma an ka prestige di an ko ko trophée bɛ di maa min n'a ka kan an y'o fɔ an ka kɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan nin tun y'aw ka emission lakika ye prestige afirika trophée kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ